Moni, ndine Jack. Madzulo ano akuyenda bwanji? Ine pabwinobwino. Ndiye tikubwereranso ku Beijing, China. Eti tinapitako, takhala tikupita ku China kangapo. Tamvapo nkhani zingapo za ku China. Ndiye ulendo uno tiyeni tibwererenso ku China. Gwirani chakumwa, tengani chakudya ngati chilipotu chodyeracho, ngati palibe tingomwa basi. Kaya ndi madzi amene ndi chakumwa basi. Tiye ticheze. Mnyamata uyu dzina lake ndi Suz Young Mao. Mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 37. Suz Young Mao anachokera ku dziko lo Suz Young Mao anachokera ku banja lovutika. Makolo ake analimbikira kwambiri kuti amphunzitse. Iye anali iyeyo ndi mchemwali wake ana awiri. Nde mukuvutika kwawo momweko ana panga zotheka kumulipirira sukulu kutani nde ubwino wake amakhonza anali wanzeru kwambiri anapeza kuti anamaliza sukulu yake anapita ku university anamaliza amapanga za technology zimamusangalatsa kwambiri za technology amazitha atatha pamenepo anakayamba ntchito ku kampani yabwinonso kwambiri ya technology zomwezo koma chifukwa choti iye amazitsata amatha kupanga zinthu anayambisa kampani yake mpakana anapanga create app yake application yake dzina lake amaitchula kuti u amaitchula kuti we phone ngati achina whatsapp omwewa oti zomayimbirana mafoni kuti munthu ngati wina ali pa whatsapp wina ali pa whatsapp mukhoza kuyimbirana mafoni tumizirana mameseji mavidiyo call koma yakeyo ankaitchula kuti we phone inali yoti yangoyamba kutchuka kumene yangoyamba kubepa nde kampani yakeyo inapezeka kuti inali yopambana kwambiri anthu anayikonda inangoyamba kutchuka kumene koma inayamba kutchuka kwambiri maiko aku west eh, ku europe ku america maiko ena osati mu china mo kwambiri chifukwa chonena kuti malamulo a mu china mo amamuyenekereza kuti apange kachite register malaisensi anji kaya omwe anali ovuta nde anayipanga be launch imagwira ntchito anthu enanso ambiri ku china komweko amayigwiritsa ntchito nde atayamba kupeza ndalama panotsopano zinayamba kubwera ndalama chifukwa cha application yakeyo anagulira makolo ake nyumba yabwino amamulipirira mchemwali wake uja school fees china chilichonse makolo akewo amawapasa ndalama mwezi uliwonse basi anali munthu wothandiza abale ake osiyanasiyana makhazeni manisi chani onsewo amalipirira masukulu chomwe chinatsala inali banja nde anauza makolo ake chchoti ineyo ndikufuna mkazi wabwino mkazi wokhazikika nde makolo ake ananena kuti aa tikuthandiza kupeza mkazi ku china amakonda zopezerananso akazi anayesera kumpezera mkazi akazi angapo atsikana kuti iyeyu chidwi analibe nawo samamsangalatsa ayi tsono su ndizimutchula su chifukwa kuti tiziti su's young mau ulendo uliwonse ndamveka chi chinese koma anyway tizingoti su sanakonde atsikana anampezerawo Su analibe experience ku sukulu yake anapanga sukulu anamati chilichonse anali serious amangopanga focus on school samapanga tizibwezi chani nde analibiretu experience koma mmutu mwakemo anali ndi mkazi amene amamusirira mmutu umu kuti ndifuna mkazi wotere mkazi ooneka okhazikika amange naye banja aberekerane ana osamala osakonda ma materialistic thing chani chani tingoti samafuna slay queen amafuna mkazi woti kwa iyeyo kaya akhale uja basi chilichonse olo mavalidwe machitidwe ake nde ananyamuka anapita ku website ina yake aini yake a dating website ina yake anali ngati ma matchmakers kuti amuthandize kupeza mkazi nde analipira premium membership ya anthu oti ama, ena amalipira ndalama zambiri kuti awapezere munthu awapezere match kuti ine mkazi amene ndikufuna ndi uyu nde anapereka zonse zomwe amafunazo anthu aja anati okay anamuyang'anira pa website yawoyo anapeza mtsikana dzina lake Xinxin koma lina la chizungu linali Cindy nde tizingoti Cindy fa zitivuta Cindy uja anam- anapangira tsiku kuti akakumane Awo- awe- awe website ija kampani yopezeranayi nde iye anapita kukakumana naye mtsikana uja kumuona mtsikana atavala modzilemekeza ooneka basi kamtsikana iye kumuona kucheza naye mtsikana uja ali ah kanga ngati ma birthday athu ndi ofanana kamtsikana kokongola koma kuoneka kodzipatsa ulemu nde anamusangalatsa kwambiri sanacheze nthawi yaitali iye uja anabwerera kupita kunyumba Su ali kunyumba akudabwa mtsikana uja kumutumizira message amuuza kuti i ndagwa mchikondi love at first sight iye uja kututumuka kuti e mtsikanayutu watakasuka eti koma nayenso zinamusangalatsa kuti e mtsikana wa wa forward chonchi iye uja kukondwa naye kuti o chabwino kenako iyi mtsikana uja kumutumizira chithunzi cha nyumba yake kuti taona mbalame zikuyenda mmwamba mwa nyumba yangayo kuona nyumba yabwino kwabasi yomwe anamuonetsayo nde Su anafila pressurized kuti nayenso amuonese mtsikana uja kuti inenso ndili ndalama asandione ngati kuti ndilibe ndalama nde iye basi kutengano ma accounts ake kujambula ma accounts ake ndalama zomwe zili mu bank mwake za company yake kumtumizira msikana uja Cindy uja kumuonesa kuti izi ndalama zomwe ndili nazo ndili ndi company iyi WePhone ndinapanga ndine iye msikana uja iye ayi koma iwe nde ndakukonda ungondionekera ngati mwamuna kuti tiberekerane ana tikwatirane nde kumtero Su ali iyi msikana wokongola ngati uyu kukumananso kenako iyi Cindy ali tiyeni ndikakumane ndi makolo ako a Su kumva e mkazi uyudi akuoneka wa banja kumtenga nde avala mwa ulemu ulendo naye kupita naye kwa makolo ake kwa makolo ake uja akufika akucheza Cindy uja akukonza nyumba akuti kupanga za chipongozi pamenepo mpaka makolo akenso a Sue aja ali kukhala ngati mtsikana wabwino komanso wokongola. Sue anali wamfupi, akuti maonekedwe ake mene akufotokozera akuti wa average eti pamene Cindy uja anali wamtaliko kwa Sue uyo. Anachoka pamenepo kenako Cindy anamuuza Sue kuti ndigulire galimoto ndi anamu- anasankha Tesla anamugulira Tesla ya brand new. Cindy uja anayiponya pa social media koma sanalembe kuti wamugulira ndi ndani ndi Sue anangolemba kuti ndagula galimoto yanga iyi kenako Cindy akuti "Ah, u- ujeni kuli manyumba abwino mbali ina yake ndikakuonetse ananyamuka kupita kukamuonetsa manyumba abwino abwino ama upstairs ma apartment odula Cindy uja konko kumuuza kuti "Ah, i think ugule nyumbayi nde kaya zimakhala bwanji mtsikana wake amati akanena chinthu Sue uja amapanga Sue koyamba sanali sure ayi kenako a chabwino ku- kuyambadi pompopompo ma arrangements oti agule nyumba kupeza kuti anagula nyumba ija koma pogula posayinira Cindy uja anangobwera nkulembaponso dzina lake pa contract iyo ngati kuti nayenso wagula nawo nyumba ija Sue sizinamsangalatse koma amati poti ndifuna kumkwatira anyway anazisiya basi anapezeka kuti anatengana kupita kwina anapezeka kuti analoza anasankha ma, ma handbag nsapato za ma designer achina Fendi zodula zodula izi ndi ring yodula kwambiri, kupezeka kuti anthu onena kuti atangodziwana less than mwezi less than 30 days anapezeka kuti Sue wachita spend 750,000 dollars pa mzimayi mtsikana oti sakumudziwa anali mma 29 zaka zake mtsikana uja kenako tiyeni tipangeni ukwati tikachite register nsangansanga Sue uja ah, tikachite register pano bwa ee tiyeni tikapangeni register nanga tizidikira chani Sue uja ati okay chabwino kenako tsiku lina akudzidzimuka a Cindy aja ati kunena kuti ndinalota kuti ndinapanga ukwati kenako ndinapanga divorce kenako Sue uja nkunena kuti unapangadi ukwati akuti a ee ndinapangadi ukwati koma ndinapanga divorce nde Sue uja mpamene anadzatutumuka kuti i zinthuzitu zikuthamanga eti pangotha mwezi Munthu wadziika kale dzina panyumba, ndapanga kale spendi 750,000, pano akundiuza kuti anakwatirapo. Kodi ndikudziwa chani cha munthuyu? Chifukwa pa nthawi yonseyo anali onena kuti wamtenga wakumana ndi azinzake a Sue-wo, wakumana ndi makolo ake, ku kampaniko wakapitako, koma samamdziwa wina aliyense mmoyo mwa Cindy uja. Anali asanakumane ndi wina aliyense. Koma Cindy akulimbikira kuti tiyeni tipange ukwati. Ndiye vuto la kupanda experience plus kufunitsitsa banja kwa a Sue zosamangoti owoo kenako atanena za ukwati zija anati ah sitingapange ukwati opanda kuti undionetse divorce dissolution licence komanso kuti tikapange ukwati kumene tikupita kukafuna licence-yo iye uja ati okay chabwino ananyamuka nkunena kuti okay ndatenga licence nde uyu amafunisisa Sue uyu kunena kuti ndifuna ndione divorce licence yakoyo kuti ati alembapo chani nde amakaniza Cindy uja kuti sindikufuna analimbana pamenepo kenako Cindy uja ati kupsa mtima ati ngati ufuna kuti uyione ukuyenera kundipasa ndalama mpakanadi mamunayu Sue uyu anapereka 7500 dollars kuti aone certificate kuona certificate kuona dzina la mamuna lalembedwa losiyana ndi dzina lomwe mkaziyo anamuuza komanso Ukwatiwo unangotha miyezi itatu, komanso mamunayo anapeza kuti analipira kumapeto kwake anampasa mkaziyo 30,000 dollars. Uyu atachita question Sue kuti ah iwe apapa zikukhala bwanji Cindy kupsa mtima, kunyanyala kuti ndiye kuti basi sukundifunanso. Iii kutero abambo a Sue basi kuyamba kuchonderera iyayi ndikhululukire sizimene ndimatanthauza. Ndiye akuti okay ngati ufuna kuti ndikukhululukire uzindipasa 10,000 tsiku lililonse mpakana mtima wanga ukhutitsidwe. Basitu a Sue kuyamba kumampasa ndalama siku lililonse kenako ali ok chabwino tiyeni tikapangeni chani licence chikwati ananyamukadi kukapanga licence ukwati nkukhalano kuti ndi mkazi wake nthawi yakwana tiyeni tisamukire tikhale limodzi Cindy akukana kuti yayi nyumba yako ndi yamwamba ine manyumba amwamba ndimadana nawo basi no a Sue aja kunyamuka kumakakhala kunyumba kwa Cindy Cindy tsiku lililonse kumakhalira kudandaula kuti tikukhala nyumba yachabechabe ugulise nyumba yako yomwe umakhalamoyo tigule nyumba yabwino amuna enieni amakhala ndi manyumba abwino. Iye uja kuyamba kudabwa kuti kodi mayankhulidwe a mtsikanawa akuyenda bwanji? Kale amayankhulana bwinobwino, zimakhala za, za, za ulemu. Koma anali akadalibe kanthawi kochepa kwambiri as- asanadziwane nthawi yayitali. Mtsikana uja kumangokhalira kumutonza. Ati kapena mukuona ngati muli ndi ndalama zambiri. Kuli amuna ati oti ali ndalama zambiri, kuli amuna owoneka bwino osati mmene mmaonekera inu muyi basi kumakhalira kumunyoza ali ineyo sindikudziwa kuti ndikuyenda ndi mamuna ngati iweyo bwanji chifukwa ineyo mmene ndimaonekeramo ndikhoza kupeza mamuna wabwinobwino osati mmene ulili iweyomu ndiye zima, zinamampanga affect Sue uja nanji nkupanda experience kwakeko amati akamamuyankhula zomunyoza zotani zimamukhudza kwambiri mpakana amadziyang'ana modzinyoza yekha. kuti kapena ndi mwina ndi muno ndili ndi vuto kenako akangolakwa kina kalikonse ndigulire chako kenako mzimayi uja ananena kuti ukuyenera kundigulira nyumba anamugulira nyumba ina kenako Cindy uja anapezeka kuti anabwera ndi pepala contract akuti kumuuza atalemba contract yo nkumuuza Sue uja kuti asainire contract yonena kuti akazangofuna kuthesa banja akuyenera kuzamulipira kumpasa ndalama zokwana 700,000 dollars chifukwa choti wamutayisa nthawi kumpangisa kuti akatenge divorce license nde akuyenera mpakana anampangisa kuti asayinedi anasayina kuti azapereka ndalama zimenezozo atangomsayinisa zimenezo nde mwanono unayamba kuchuluka kumangomunyoza kumtukwana kumangopanga demand ndalama mpakana a Sue uja anazazindikira kuti ah mzimayi uyuyu anazandipeza ndi zifukwa samandikonda nde ananena kuti ah ineyo mene zililimu divorce ndikuyifuna chifukwa zinafika point yoti akangomutsutsa sindi uja chilichonse amammenya omenyedwa kukhala suuyo komanso sindi anamuza suu kuti ndi akuluakulu a mpolisi magenerals a mpolisi ndi ankolo anga ndikazafuna kuthana nawe ndikhoza kuthana nawe olo kampani yako nkhoza kuiononga uzasaukiratu uzasowa kolowera Iye zonsezo amakhulupirira n'kumachita mantha. Kenako Sue anayamba kulandira mafoni ochititsa mantha osadziwika bwino kuchoka kwa anthu osadziwa. Amamuopseza kuti ndife abale ake a Cindy ndipo tikumanga, ndife akuluakulu a m'polisi, tikhoza kusokoneza china chilichonse, ukuyenera kumulipira, kum'pepesa zonse zomwe wamuchedwetsa, wamusowetsa mtendere, wamuchedwetsa, wamutayitsa nthawi. Ndiye mpakana Sue ndi mantha ndi mantha ananyamukadi. ananena kuti akasayina anapita anakasayina contract yonena kuti amulipira cindy 1.5 million dollars nkupanga saini kuti ukwati watha anapanga divorce kenako cindy ndi anthu aja anayamba kumamuimbirabe mafoni mwamuopseza kunena kuti upereke ndalama nsangasanga mpaka Su anapereka ndithu deposit chuma chake chonse su chinali 3 million dollars choka kwa apu yake business yakeyo koma ndi zonse zomwe amakhalira kumupanga anapeza kuti ndalama zija yatha nde anamuuza kunena kuti inetu ndalama zatha mukundivutitsa kunena kuti ndikupase ndalama ndalama zonse zatha ndakupatsa nde sindi anamuuza kunena kuti nde ukatenge ngongole ngati ndalama zatha ukatenge ngongole ndipo uzindilipira ukamachedwa tizikuikapo- tiziyikaponso interest nde amamuopseza ulendo wina anampitira kumuopseza ku nyumba kwake mpakana sindiyo anammenya Sue anam'menyanso. Ndiye Sue anathawa kunyumba kwake, anapita kumakakhala kuhotelo chifukwa amachita mantha kwambiri. Kenako tsiku lina, Sue anangoika meseji pa We phone, meseji yonena kuti wina aliyense amene anali ndi apu imeneyo anailandira. Meseji inanena kuti, We phone ikutsekedwa chifukwa chonena kuti ex-wife wa munthu amene anapanga We phone wamupangisa kuti aziphe. Ndiye atamva zimenezo, aliyense anailandira anthu n'kumadabwa kuti mesejiyi bwanji? nde analalata sindi uja anatumiza mameseji olalata chani kumuopsezanso kwambiri kumuopseza su uja kenako pamene abale ake asu anaza chani anazaona kuti chikuchitika nchani sister wake nkubwera kuchoka kumwe amakhala kuti azamulimbise mtima kuti kodi chikuchitika nchani abale ake amayi ake mpaka anapeza maloya kunena kuti amuthandize kuti ukupanga bwanji nde chomwe iye amaopa chonena kuti nanga si amasayina zomwe amamuopseza kuti sayina apa iye nkumasayinadi nde amaopa kuti ndinasayina nde maloyers ananena kuti ayi tadzingowapanga hold kaye mpakana tipeze njira yonena kuti tipange proof nkumuuza kuti uzisunga mameseji onse chilichonse chomwe akuopseza uzisunga kunena kuti tikapite ku court koma su anali atatopa nazo anali depressed chuma chake chonse chatha achisasula nde zomwe anapanga anangomutumizira sister wake message kumuuza kunena kuti ndimakukondani kwambiri mundikhululukire zomwe nditapange kenako anapita pa wechat paja anakalemba kuti app iyi ikutsekedwa koma muziwe kunena kuti mwini wake wa app waphedwa ndi ex wife wake nkuyika dzina lake lonse nkuyika address ya mkaziyo ndi phone number yake nkunena kuti wandizunza nkuyika nkhani yonse kuyilemba nkuyika pa wechat paja ndi wephone nkuyika ma message onse amamuopsezera mkazi uja anamulembera message sister wake kumuuza kuti ndachotsa password pa foni yanga china chilichonse muchipeza mu foni ndimakukondani mundikhululukire pa zimene nditapange analemba nkhani yonse pa social media zonse zomwe mtsikana anapanga nkumulemba dzina ndi kwawo komwe ndi phone number yake kenako anakwera pamwamba pa building imene amakhala anadumpha Sue anamwalira mu September 2017. Anamwalira abale ake plus community nkhani inatchuka kwambiri fayinali pa social media zonse analemba chilichonse zomwe amaganiza mmene anakhumudwira mmene anazunzikira nkuchita kuyika umboni wake wonse abale ake a Sue anamusumira Cindy milandu yakhala ikupitirira kuchokera 2017 ndipo mkati mwa milandu munapezeka kuti Pomufufuza Cindy anapeza kuti anali woti anali atakwatiwapo kale katatu. Anakwatiwa ndi amuna olemera kwambiri. Wina ndi uja atachita divorce after 3 months kukwati anamupasa 30,000 dollars. Nyumba yomwe ankaonesa kuti ndili ndi nyumba iyi ija inalinso nyumba yoti anayitenga kwa mamuna wina anakwatirana naye nkupanga naye divorce. mamuna winanso wachitatunso anakwatira naye kupanga naye divorce onsewo amati akamapanga nawo divorce ija amatengera ndalama amaopseza kuti mundilipira mutani amachita target anthu olemera koma popita amapita atavala modekha mozichepetsa kumapanga za wife material so anachita study kuti amuna olemera kwambiri kuti amafuna akazi okhazikika akazi atsikana ozichepetsa osonyeza kuti akhoza kusunga banja kuti awathandize kusamala chuma chawo nkona zonse amapanga zija inali performance yonena kuti basi amachita target azibambo otero ndipo pa nthawi imeneyoyo amapita ku khoti ndi mulandu anali kuti wapanga kale profile ina pa dating online atapanga profile ina atabwereranso akukasakanso millionaire winanso kuti akamutani akamubere nde mu 2023 khoti linagamula kunena kuti manyumba onse atatu amene anali mdzina la Cindy amene anali a Sue abwezedwe kwa makolo ake a Sue komanso anagamula kuti abweze 1.5 million dollars chuma chonse ndi galimoto yomwe tesla anamugulira ija anagamulidwa kuti chuma chonsecho abweze nde anangona kuzipha Sue akanata akhale akanatha kuwachita fayiti mkhoti chifukwa choti anthu zonsezo amampanga atamuopseza komanso basi zinthu zinangomuyipira apu yake inali yonena kuti pano bwezi kulimbana ndi achina whatsapp aja koma basi chifukwa chonena kuti anamuzunguza kwambiri nkumpanga depress imeneyi ndiye nkhani ya suzi yang mao zikomo kwambiri